kuvina kunachitikadi ndiye amanyamula zikho za yehova zimenezi amanyamula zikho za golidi zimenezi ineyo ngati ndimachotsa ziwanda mu mphamvu ya mzimu woyera osati mphamvu ya ziwanda ngati mmene anthu ena akundinenera inuyo ndithu ufumu wakumwamba wafika pa inu Moni, moni mwa Mbuye wathu Yesu Khristu. Ndi usiku winanso wopambana umene Mulungu watipatsa kuti tikhale pamodzi ndi kugawana Mawu ake. Ndikulandireni ku utumiki wathu wa usiku uno. Muli ndi ine Evangelist Ressa Mponda kuchokera ku ITC Ministries. Zikomo kwambiri pokhala pamenepo. Tiyeni tikhale limodzi mu utumiki wathu usiku uno. Ndithu lero ndi tsiku lomaliza malingana ndi mapulogalamu athu amene tinapangira ku ITC Ministries. kuchoka friday lija komanso dzulo saturday kufikirana lero sunday ndithu ndikhulupirira kuti m'masiku amenewa mwakhala mukudalitsika leronso mulungu wakumwamba pali mawu amene akufuna tigawane mawu athu a mtsiku la lero akuchokera m'buku la mateyu mateyu chapter 26 verse 36 mpaka 45 mateyu chapter 26 verse 36 mpaka 45 vesi 36 Pomwepo Yesu anadza ndi iwo kumalo otchedwa Getsemani, nanena kwa ophunzira ake, Bakhalani inu pompano, ndipite uko ndikapemphere. Ndipo anatenga Petulo ndi ana awiri a Zebedayo pamodzi naye, nayamba kugwidwa ndi chisoni ndi kuthedwa nzeru, pamenepo ananena kwa iwo, Moyo wanga uli wozingidwa ndi chisoni chakufikira nacho ku imfa. Khalani pano, muchezere pamodzi ndi ine. Ndipo anamuka patsogolo pang'ono, nagwa nkhope yake pansi, napemphera, nati, Atate, ngati nkotheka, chikho ichi chindipitirire ine, koma si monga ndifuna ine, koma inu. Ndipo anadza kwa ophunzira, nawapeza iwo ali m'tulo, nanena kwa Petulo, Nkutero kodi simukhonza kuchezera ndi ine ola limodzi? Chezerani ndi kupemphera kuti mungalowe nkuyesedwa. Mzimutu uli wakufuna, koma thupi liri lofooka. Anamukanso kachiwiri, napemphera, nati, Atate wanga, ngati ichi sichingandipitirire, koma ndimwere ichi, kufuna kwanu kuchitidwe. Ndipo anabwereranso nawapeza iwo ali m'tulo, pakuti zikope zawo zinalemera ndi tulo, ndipo anawasiyanso, napemphera kachitatu, nateronso mawu omwewo. Pomwepo anadza kwa ophunzira, nanena kwa iwo, Gonani, nthawi yatsalayi mupumule, onani, nthawi yafika, ndipo Mwana wa munthu aperekedwa m'manja mwa ochimwa. Mutu wa uthenga wathu usiku uno ndi onena kuti Usiku wa mu Getsemani. Usiku wa mu Getsemani. Usiku wa mu Getsemani. Titseke maso tipemphere. Oyera ndi olemekezeka ndinu Yehova Mulungu wokhulupirika, zikomo chifukwa cha nthawi ina imene mwatipatsa lero, tsiku lachitatu limene tikukumananso kugawana mawu anu. Mudatha kutidalitsa Friday, mwatidalitsanso Saturday, Leronso muli ndi mawu, khalani nafe ndi kutitsogolera ndi kuti mawu awa abale zipatso m'moyo mwathu. Mu dzina ndi mphamvu ya Khristu Yesu tapemphera. Amen. Usiku wa mu Getsemani. Usiku wa mu Getsemani. Mu chapter cha Mateyu chapter 26 verse 36 mpaka 45 chimene tawerenga akukamba za Yesu Khristu mu usiku wa mu Getsemani. Inalitu nthawi Yesu Khristu atatha kudya mgonero ndi ophunzira ake, ananena kuti tiyeni ku phiri tikapemphere ndi ananyamuka napita ku munda wa Getsemani. Ndi akuti atafika kumeneko Yesu Khristu anakhala ndi ophunzira ake ndi pa gulu la ophunzira akepo anatengapo atatu, mmodzi mwa iwo amene anali Petulo. napita pambali choncho atafika pamene paja anati tikufuna pano tipemphere kenako Yesu Khristu anasiya ophunzira ake aja napita patali pang'ono nakagwada pansi napemphera atabwerera anapeza kuti ophunzira ake aja akutani akugona akuoneka kuti atani Atopa, anabwereranso napita kukapemphera kachiwiri. Atabwera anapezanso kuti akutani? Akugona. Ndati Petulo ndikutero kodi simungathe kuchezera nane olo one hour? Kuchezera nane mupemphero? Kenako anasiya anabwereranso kukapemphera kachitatu. Kenako mmene amabwerera akuchokera kokapemphera kachitatu anati nthawi yokha ba tanini mukhoza kumagona chifukwa nthawi yakwana tsopano mwana wa munthu osalakwa osachimwa aperekedwa m'manja mwa anthu ochimwa. Ndithutu unali usiku wa mu Getsemani umenewu umene Yesu Khristu Baibulo likufotokoza bwino kuti Anagwidwa ndi mantha ndipo anagwidwa ndi chisoni chofikira nacho ku imfa. Anathedwa nzeru Yesu Khristu pakuiona nyengo imene imayandikizana naye, pakuiona nthawi imene amayandikizana nayo. Inali nthawi yovuta, inali nthawi ya chisautso. Yesu Khristu pakuona nyengo imene imadza patsogolo pake, Yesu Khristu pakuzindikira nthawi imene imadza patsogolo pake, Yesu Khristu pakuzindikira zimene zitamchitikire patsogolo pake, Anafika ndithu pothedwa nzeru, anafika pokhala ndi chisoni chofikira nacho ku imfa, nafika nakapemphera, nati, Ambuye, ngati zingatheke, chikho ichi ndisamwere ine, komabe kufuna kwanu kutani? kuchitidwe. Yesu Khristu, ngati inali nthawi imene akakhala amakumbukira kuti pa dziko lapansi, ine ndinayenda mu nyengo zovuta, koma mu nthawi iyi m'munda wa Getsemani ndinali munthu wamantha. Ndinali munthu wothedwa nzeru. Ndinali munthu wachisoni. Ndipo mu nthawi iyi ndinapempha Atate, ngati zingatheke, nyengo zimenezi ndisadutsemo ine. Ngati zingatheke, mazunzo amenewa ndisakumane nawo ine. Ngati zingatheke, masautso amenewa ndisakumane nawo ine. Napemphera, komabe, ngakhale ndikuziona nzovuta, ngakhale ndikuziona nzosautsa, kufuna kwanu, Mulungu wa Kumwamba, kutani. kuchitike. Komatu inali nyengo yomweyinso imene ophunzira ake a Yesu Khristu amagona, nanena Yesu Khristu, Simungachezere nane mu kanthawi kochepa komweka? Nangosuntha pang'ono Yesu, awa akugonawa. Ndithu achina Petulo, ophunzira ake a Yesu Khristu, anatopa namagona, nakanika kuchezera ndi Yesu Khristu. Kenako Yesu Khristu anabwera nanena kuti mukhoza kugona tsopano. Nthawi yoti mukhoza kumapempheranso n'kuchezera yatha tsopano, poti nthawi yakwana Mwana wa Mulungu aperekedwe. Mu nthawi yofunikira iyi, mu nthawi yopambana iyi, mu nthawi yoopsa iyi, kanthawi kochepa koma kofunikira'ka, zinali zachisoni kuti ophunzira ake a Yesu Khristu anali akugona. Komatu mu tsiku limeneli mukayiyang'ana nkhani mmene anayendera mu tsiku limeneli, ngati panali munthu amene anayenera kugona, ngati panali munthu amene anayenera kupumula, anali Yesu Khristu. Koma Yesu Khristu pakuidziwa nyengo ndi nthawi imene anali, ngakhale tulo kapena mtendere wonena kuti akhoza kumvetserera kuti mwina ndizigona ndatopa, Analibe. Yesu Khristutu mu tsiku limeneli anali akulalikira ndiye akuphunzitsa ndiye. Yesu Khristutu mu tsiku limeneli mmene ankakadya mgonero ndi Iyeyo amene ankasambitsa mapazi ophunzira ake. Ngati panakakhala otopa anakakhala Yesu koma Yesu Khristu sanatope olo zikope zake sizinalemere ndi tulo chifukwa amaidziwa nyengo ndi nthawi imene amakhalamo ngakhale kumaoneka mtendere ngakhale kumaoneka ngati zili bwino ngakhale sikumamveka mipeni ngakhale sikumamveka mikondo ngakhale sikumamveka asilikali koma nyengo yomwe yesu khristu amakhala amayidziwa ndipo nyengoyi imamunthunthumiritsa yesu khristu Koma mu usiku wa mu Getsemani omwewu, ena amapeza tulo ndi kumagona. Mu usiku wofunika omwewu, ena amapeza tulo ndi kumagona ndi kumaliza mkonono. Usiku wa mu Getsemani. Linali tsiku lina Yesu Khristu ankadutsa ndi ophunzira ake pa kachisi mu Yerusalemu. Ndiye kachisi anamangidwa mwaluso mwamtengo wapatali. Ndiye akudutsa, ophunzira ake ankamuuza Yesu Khristu, Mwamuona bwanji kachisi, Ambuye? Kachisitu anamangidwatu mwamtengo wapatali. Simungayikirepo comment iyayi. Ndiye Yesu Khristu akunena kuti, Mmenemo Mateyu chapter 24. Yesu Khristu akunena kuti. Likubweratu tsiku pamene mwala sudzakhala pamwamba pa unzake. Mu njira ina, likufika tsiku kachisi mukumtamirirayu sadzapezekaponso, adzagumulidwa. Likufika tsiku limene china chilichonse chimene mukuchiona pa dziko lapansi chidzaonongedwa ndipo sichidzakhalanso ndi kanthu konse. ndiye ophunzira ake anakampeza yesu khristu payekha ali pansi pa mtengo wa azitona nanena kuti ambuye tatiuzani zija mmanena zija zidzachitika liti zija mmanena zonena kuti china chilichonse chidzaonongedwa pa dziko lapansi sipadzakhalanso chinthu choti nkuchitamirira china chilichonse chidzafika mapeto ake sipadzakhalanso chinthu choti nkudzitamirira nkhani ijatu ife yatikhudza tatiuzani zidzachitika liti zimene zija Ndiye sanaimire pompo, ananenanso, Tatiuzani, kodi dziko lidzatha liti? Kodi nanga zizindikiro za kutha kwa nthawi ndi chani? Zizindikiro za kudza kwanu ndi chani? Ndiye Yesu Khristu Mateyu chapter 24 anali kuwafotokozera ophunzira ake kunena kuti munthu asakunamizeni, munthu asakusocheretseni. Pa kubwera kwa ine pali zinthu zingapo zimene zidzachitike. Muzamva za nkhondo, muzamva za njala, mbiri za nkhondo, mbiri za mikangano yosiyanasiyana, mitundu ndi mitundu kuukirana. Koma Yesu Khristu akunena kuti zonsezi sikuti kwenikweni zidzathandauza kubwera kwanga. Ndi zowawa chabe zoyamba. Ndi zowawa chabe zoyamba. Ndiye Yesu Khristu akufotokoza za nkhondo, za zivomerezi, za njala, za matenda, koma zonsezi akuti chimaliziro sichinafike. Koma pamene Yesu Khristu akufika, Mateyu chapter 24 verse 21 mpaka 22 akunena kuti, Pakuti pomwepo padzakhala masautso akulu, monga sipadakhale otere kuyambira chiyambi cha dziko kufikira tsopano, inde, ndipo sipadzakhalanso. Ndipo akadaleka kufupikitsidwa masiku awo, sakadapulumuka munthu aliyense, koma chifukwa cha osankhidwawo masiku awo adzafupikitsidwa. Yesu Khristu atatha kukamba za zizindikiro zosiyanasiyana zimene zidzasonyeze kuti tayandikira mapeto a nthawi, tayandikira kutha kwa dziko, tayandikira kubwera kwa Yesu Khristu, mu Mateyu chaputala 24 vesi 21 mpaka 22 akunena kuti, Inde, zikadzachitika zonsezi kumapeto kwa nthawi, kutsogolo kwa nthawi, zidzachitika. Padzakhala chinsautso chachikulu pa dziko lapansi chimene sichinakhalenso mu mbiri ya dziko lapansi. Adzakhala mazunzo, masautso amene tikayitenga mbiri yonse ya dziko lapansi ndi kuyiyala, adzakhala masautso akulu, mazunzo akulu amene sanachitikeponso mu mbiri ya dziko lapansi. Ndiye chidzachitike ndi chani akadzatha masautso amenewo? Chidzachitike ndi chani akadzatha mavuto amenewo? Mateyu 24:29 mpaka 30 Koma pomwepo atapita masautso a masiku awo, dzuwa lidzadetsedwa, ndi mwezi sudzaonetsa kuwala kwake, ndi nyenyezi zidzagwa kuchokera kumwamba, ndi mphamvu za kumwamba zidzagwedezeka, ndipo pomwepo padzaoneka m'thambo chizindikiro cha Mwana wa munthu, ndipo mitundu yonse ya pa dziko lapansi idzadziguguda pachifuwa, Nidzapenya Mwana wa munthu alinkudza pa mitambo ya kumwamba ndi mphamvu ndi ulemerero waukulu. Yesu Khristu akunena kuti pa dziko lapansi akamadzayandikira mapeto a nthawi padzakhala chinsautso chimene sichinakhalepo ndipo sichidzakhalapo. Chidzakhala chachikulu chokhacho mu mbiri yonse ya dziko lapansi. Komano chikadzangotha chinsautso chimenecho, akadzangotha masautso amenewo, akadzangotha mavuto amenewo, pomwepo padzaonekera chizindikiro cha Mwana wa munthu m'mitambo. Dzuwa lidzadetsedwa, mwezi sudzaperekanso kuwala kwake, kudzakhala kutha kwa zinthu zonse. Mu njira ina, Yesu Khristu akunena kuti, Ineyo ndidzabwera ndithu, ndipo ndikamadzayandikira kubwera, padzakhala mavuto ndi mazunzo pa dziko lapansi. Komano kwenikweni kuti mudzadziwe kuti dzikoli lafika kumapeto, lathadi, padzakhala chinsautso chachikulu pa dziko lapansi chimene sichinakhalepo. Abale anga tu, tikukhala mu nthawi ya mu usiku wa mu Getsemani. imene zimenezi zimene Yesu Khristu akuzifotokoza apa zatsala pang'ono kuchitika pa dziko lapansi. Nthawi imeneyi ya chinsautso chachikulu chimene sichinakhalenso pa dziko lapansi chakhala pang'ono kuchitika pa dziko lapansi. Ndiye tili mu usiku umenewu, usiku wofunika kwambiri, mmene tayang'anizana nayo nthawi imeneyi, mmene tayang'anizana nacho chizunzo chimenechi, mmene tayang'anizana nacho chiyesero chimenechi. Akuti akanapanda kufupikitsa nthawi ya masautso imeneyi, akanapanda kufupikitsa nthawi ya mazunzo imeneyi, sakadapulumuka munthu ngakhale m'modzi, zimene zikusonyezatu kuti ndithu chisautso chimenechi, mavuto amenewa ndi cholinga choti anthu asapulumuke, ndi cholinga choti anthu asakapeze moyo wosatha, ndipo Mulungu wa Kumwamba anakati nyengo imeneyi Nthawi imeneyi asaifupikitse. Ndithu, Satana anakapambana, sanakapezeka munthu opulumuka ngakhale mmodzi. Abale anga, tikukhala mu usiku wa mu Getsemani, nthawi yofunikira kwambiri, nthawi yaing'ono, kanthawi kooneka ngati ka mtendere inde, kanthawi kooneka ngati ka ufulu inde, kanthawi kooneka ngati. zili bwino inde koma ndikanthawi kakang'ono chabe mavuto atsala pang'ono ndikanthawi kakang'ono chabe chisautso chakhala pang'ono ngati mukugona inu musiku wa mu getsemani uwu ngati mukuwodzera inu musiku wa mu getsemani uwu ngati mukupanga masewera musiku wa mu getsemani uwu mukusewera nthawi yolakwika mukupanga zibwana mu nthawi yofunika musiku wa mu getsemani uwu zikufunika kukonzeka musiku wa mu getsemani uwu zikufunika kuima njii musiku wa mu getsemani uwu Zikufunika kuchezera mu pemphero kuti nthawi izi zikamafika, izi zikamafika, iyi ikamachitika, masautsowa akamafika, atipeze titalimba, atipeze titayima njii. Akuti Mzimu uli wakufuna koma thupi liri lofooka. Mzimu uli wakufuna koma thupi lofooka. Koma tisalimvetserere thupi lathu. Tikukhala mu nthawi yofunikira kwambiri. Mu usiku wa mu Getsemani uwu, inu mukutani? Kodi mukugona inu? Koma mukugona mu nthawi yolakwika. pakubwera chinsautso ku dziko lapansi, mawuwa sadzapita pachabe mpaka wonse atakwaniritsidwa. Nthawi imeneyi yatsala pang'ono. Pakubwera chinsautso ku dziko lapansi. Mwachikonzekera inu bwanji chinsautso chimenechi? Ananena Yesu, kudzakhala nkhondo, kudzakhala njala, mitundu ndi mitundu idzaukirana. Koma izi ndi zowawa zoyamba chabe. Padzabwera chinsautso chimene sichinaonekeponso pa dziko lapansi. Nthawi imeneyi yatsala pang'ono. Chivumbulutso 13 verse 14 mpaka 17 ndipo chisocheretsa iwo akukhala pa dziko ndi zizindikiro zimene anachipatsa mphamvu yakuchita pamaso pa chilombo ndi kunena kwa iwo akukhala pa dziko kuti apange fano la chilombo chimene chinali nalo bala la lupanga nichikhalanso ndi moyo ndipo anachipatsa mphamvu yakupatsa fano la chilombo mpweya kuti fano la chilombo lilankhule, nilichite kuti onse osalilambira fano la chilombo aphedwe, ndipo chichita kuti onse ang'ono ndi akulu, achuma ndi osauka, ndi mfulu ndi akapolo alandire chilembo pa dzanja lawo, ndi pamphumi pawo, ndi kuti munthu sangakhonze kugula kapena kugulitsa koma iye yekha wakukhala nacho chilembo, ndilo dzina la chilombo kapena chiwerengero cha dzina lake. Abale angatu, Mulungu wa Kumwamba atakhala mu zifundo Zake, Mulungu wa Kumwamba atakhala mu zinsinsi Zake, pakuliyang'ana dziko lapansi mmene likuyendera, pakuliyang'ana dziko lapansi mmene likukhalira, anaonamo zinsinsi za dziko lapansi, ndipo anasankha kuti zinsinsi zimenezi ndidziwitse anthu a dziko lapansi, ndidziwitse anthu anga, ndipo zinthu zimenezi anampatsa mngelo wake, amene anapereka kwa Yohane wa pa chisumbu cha Patimo. Ndi chimodzi mwa zinsinsi ndi zivumbulutso za pa chisumbu cha Patimo ndi chimene tawerengachi, chifukwa cha kuphatikizana kwa mphamvu ya chipembedzo ndi mphamvu ya dziko ku dziko lapansi kubwera machitidwe achilendo. Ku dziko lapansi kubwera machitidwe achilendo, kubwera malamulo achilendo otsutsana ndi Mulungu wa Kumwamba, otsutsana ndi zimene Mulungu wa Kumwamba akunena. Ndipo machitidwe amenewa akhala okhazikika, kuti kuyambira tsopano tidziyenda chonchi, tidzikhala chonchi, monga dziko. Malamulo otsutsana ndi Mulungu wa Kumwamba! Ndipo awo onse amene amakhulupiriradi Mulungu wa Kumwamba sadzavomera kuchita zoterezi. Ndipo awo onse amene amadaliradi Mulungu wa Kumwamba sadzavomera kuchita zoterezi, ndipo awo onse amene amachidziwadi chifuniro cha Mulungu wa Kumwamba adzadziwa kuti zanenedwazi zikusemphana ndi zimene Mulungu wa Kumwamba amanena. Zanenedwazi zikusemphana ndi chifuniro chake cha Mulungu. Zimenezi ife sitipanga nawo. Ndipo akuti padzaikidwa lamulo, wokana zimenezo aphedwe, wokana zimenezo azunzidwe. Ndipo iyi ndi nthawi imene Yesu Khristu akuifotokoza kuti padzakhala chinsautso chachikulu pa dziko lapansi chimene sichidaonekeponso ndipo sichidzakhalaponso. Ndipo chidzakatha chinsautso chimenecho ndi pamene Mwana wa munthu adzaonekera m'mitambo. Abaletu, nthawiyi tati yatsala pang'ono. Posachedwa, dziko lapansi libwera pamodzi, nipanga malamulo, tidziyenda chonchi, tidzikhala chonchi, koma malamulo otsutsana ndi Mulungu wakumwamba. Okhulupirika okhawo ndi amene ati adzikhululukidwe. adzidziwe ndi amene ati akane kuti zimenezi sitipanga nawo. Ichi nchimene chidzayambitsa chinsautso chimene Yesu Khristu akuchifotokoza. Ndipo nthawi imeneyi, abale anga, yatsala pang'ono. Malamulo amene akaikidwa, pakhala chizindikiro kwa wina aliyense amene wavomera kulowa nawo mchitidwe umenewu. Inde, mchitidwe woyenda dziko lonse pamodzi, mchitidwe woyenda dziko lonse pamodzi koma wosemphana ndi Mulungu wakumwamba. Abale anga, mwaikonzekera bwanji nthawi imeneyi? Yesu Khristutu anakumana nayo nthawi yofanana ngati yomweyi, mmene anathedwa nzeru, mmene anali ndi chisoni, mmene anali osweka mtima. Koma chimene anadziwa Yesu ndi kuchezera pa pemphero. Koma zikumvetsa chisoni tayandikizana nayo nthawi imeneyi koma ife tikugona. Ife tikupanga zibwana. Abale anga musagone, tili mu usiku wa mu Getsemani. Petulotu anauzidwa, Chezerani n'kupemphera, mungalowe m'kuyesedwa. Chezerani n'kupemphera, mungalowe m'kuyesedwa. Namagona, namaona ngati zili bwino. Zitayamba kuchitika, zinaonetsera kuti sizinali zabwino konse kumagona mu usiku wa mu Getsemani. Zitayamba kuchitika, Petulo wonena-nena, Yesu sindidzakukanani, Yesu sindidzakusiyani. Anamukanatu Yesu katatu. Abale anga, sizongoyankhulatu ndi pakamwa. Abale anga, sizongoyankhulatu ngati nyimbo. Zikutengera kuti mu mtima mwako wadzala chani. Zikutengera kuti nthawi imene ikupeza mkati mwako muli Yesu kapena mulibe Yesu. Munthu udzazunzike opanda Yesu, uzunzikire chani. Munthu udzavutike opanda Yesu, uvutikire chani. Akhrisitu ambiri adzazisiya izi. Akhrisitu ambiri adzazileka izi. Chifukwa nthawiyo idzakhala yobvuta ndi nthawi yosautsa, ndi okhawa amene adzakhale ndi Yesu mkati mwawo ndi okhawa amene adzakhale ndi Mzimu Woyera mkati mwawo adzakwanitsa kulimba. Abale anga, nthawi imeneyi yatsala pang'ono. Mwakonzekera bwanji mu usiku wa mu Getsemani? Mu usiku wa mu Getsemani, sizogona. Mu usiku wa mu Getsemani, chezerani mu kupemphera. Nthawi iyi yatsala pang'ono. Nthawi ya mazunzo ndi ya chisautso iyi yatsala pang'ono. Yesu Khristu akubwera, inde, ndipo akubwera posachedwa. Koma mawu awa akuyenera kuti akwaniritsidwe. Nthawi imeneyi yatsala pang'ono, ndipo inu ndi ine tikuyenera kuti tikonzekere nyengo imeneyi ya mu usiku wa mu Getsemani. nthawi imene choopsacho ndi mazunzo chatsala pang'ono ino si nthawi yogona ino si nthawi yopanga zibwana ino si nthawi yoyenda ndi dziko ino si nthawi ya ndidzalapabe chimene mudzakhale nthawi imeneyo ikakwana ndi chimene muli lero chimene mudzayime nthawi imeneyo ikakwana ndi chimene mutasankhe lero zimene mudzayankhe zimene mudzapange mmene mudzachitire zikutengera kuti mu usiku wa mu getsemani mukutani Ngati mukuyima mu pemphero, ngati mukuyima pa choonadi, ngati mukuyima nji mwa Mulungu wanu, ndithu mudzatha kuyima. Koma ngati chikhristu chanu chili cha wedewede, chikhristu chanu chili cha masewera, chikhristu chanu chili cha zibwana, chikhristu chanu chili chongoonera anthu ena, abale anga nthawi iyi isefa nthawi imeneyi. Nthawi imeneyi iwonetsa zenizeni ndi ziti. Nthawi imeneyi iyika malire nthawi imeneyi ndipo nthawi imeneyi yatsala pang'ono. Mwakonzekera bwanji? mu usiku wa mu Getsemani umeneyu? Mwakonzekera bwanji mazunzo amene akudza posachedwa, amene Yesu Khristu anafotokoza, amene Yohane wa pa chisumbu cha Patimo anafotokoza? Ndi chenjezo limene Mulungu wakumwamba akupereka lero kuti nthawi yatha, nthawi yatha. Mazunzo ndi masautso aakulu amene sanakhalepo pa dziko lapansi atsala pang'ono. Ngati mufuna kukonzeka, nthawi yake yokonzeka ndi lero. Nthawi imeneyo idzakhala yovuta. Anayesera Petulo, Ambuye, mmene ndikuzionera pano ndidzalimba ineyo. Namaona ngati kuti mwina n'zongonena ndi pakamwa, koma zikutengera kuti mu mtima mwako wadzalamo chani. mu mtima mwako muli chani lero ndi pamtendere zonse zili bwino tikhoza kumayankhula monga mmene timayankhulira ndidzaima ndidzaima ndidzalimba ndidzalimba mukamufunse petulo ankateronso zitayamba kuchitika akumuona yesu akumenyedwa akuzunzidwa anati e nkhani yake si imeneyi ameneyo sindikumudziwa Tili mu usiku wa mu Getsemane, kanthawi kochepa koma kofunikira kwambiri. Mukagwiritse ntchito kanthawi kameneka mosamala. Titseke m'maso tipemphere. Oyera ndi olemekezeka ndinu Mulungu wachikondi ndi wachifundo. Zikomo chifukwa cha nthawi iyi imene mwatikumbutsa kuti ngakhale tingaone ngati takhalitsa pano, ngakhale tingaone ngati kuti mwachedwa kubwera, koma ndithu nthawi ikupita ndipo zinthu zikuchitika. Ndipo malingana ndi kalenda yanu, usiku wa mu Getsemane umenewu wafika kumapeto. Malingana ndi kalenda yanu, nsautso waukulu umenewu watsala pang'ono, ndipo tikuyenera kukonzeka ngati tikufuna kudutsa monga anthu opambana mu nthawi imeneyi. Palibe kuthawa, palibe kuzemba, wina aliyense adutsamo, koma Mulungu ndi khumbo lathu tidutsemo ndi Inu Mulungu wathu, chifukwa tikadutsamo ndi Inu Mulungu wathu tikudziwa kuti tipambana. Khala nafeni, tilimbikitseni ndipo mukhale nafe kuti pamene nthawi imeneyi ifika tikakhale ife okonzeka kuti Ambuye zingavute zingatani tisagwe ndi kubwerera m'mbuyo, tisaluze kolona wathu wa moyo, Koma tiime nji mwa Inu, Mulungu wathu, ndi kupita chitsogolo. Mu Dzina ndi Mphamvu ya Khristu Yesu tapemphera. Amen. Zikomo kwambiri kuti munali pamenepo, tinali limodzi kugawana Mawu a Mulungu. Mulungu wa Kumwamba akudalitseni. Ndithu lero ndi tsiku lomaliza malingana ndi mapulogalamu athu amene a ITC Ministries tinapanga kuti m'masiku atatu amenewa tigawane chimene Mulungu anakonza kuti tigawane. Ndithu kuyambira Friday lija komanso dzulo Saturday kufikira na lero Sunday, ndithu tikukhulupirira kuti mwatolapo zinthu ziwiri zingapo zothandizira ku moyo wanu wauzimu. Friday lija tinali nawo uthenga umene timanena kuti akadachitanso chani Yehova, pamene timaona kuti ndithu ndizachidziwikiretu kuti kumwamba kuli Mulungu. Chilengedwe chimaonetsera kuti kumwamba kuli Mulungu ndipo Mulungu amene anatumiza mwana wake Yesu Khristu amene anadzadzionetsera kuonetsera kuti kumwamba kuli Mulungu. Ndipo mbiri ya Yesu Khristu ndi yotchuka ndipo timamudziwa. Ndipo Mulungu wakumwamba anapanga chothekera kuti kuchokera mu nthawi imene Yesu Khristu anabadwa pano pa dziko lapansi, ife dziko lapansi tidziwerenga nthawi yathu kuyambira pa ameneyo. Ndipo Mulungu wakumwamba anasankha mtundu wa ana Israeli kuti ukaonetsere ku dziko lapansi kuti Mulungu alipo. Ndipo mbiri ya ana Israeli ndi yodzadza ndi Mulungu wakumwamba. Simungakambe nkhani ya ana Israeli osakamba nkhani ya Mulungu wakumwamba. Ndipo Mulungu wakumwamba anapanga chothekera chonse kuti inu ndi ine Tidziwe zimene amafuna, tidziwe chimene ali, ndipo tipeze mayankho a mafunso amene timakhala nawo popanga bukhu limeneli limene limatchedwa kuti Baibulo. Ndipo Mulungu wa Kumwamba anapereka lonjezano la Mzimu Woyera umene amaupereka kwa awo anthu onse amene asankha kumtsata Iye ndi kumumvera Iye. Ndithu, akanapanganso chani Yehova kuti ife timulemekeze Iye ndi kumtama Iye? Ndithu tinangoyenera kumulemekeza Iye ndi kumtama Iye. Ndipo pamene tapanga chisankho choyenda ndi Mulungu wa Kumwamba, chomutsata Iye, chomulemekeza Iye, pali chobetchera china chimene tikukumana nacho, nchonena kuti ndithu ena tikumapanga mwazibwana, tikumapanga mwamasewera, zimene zidzatipangitse ife kutsala pamene Yesu Khristu akubwera. Nchifukwa chake dzulo tinali nalo phunziro, la anamwali khumi limene likufotokoza, likukamba za Akhristu a m'masiku otsiriza amene tili ifeyo, kuti enafe ndi ochenjera, enafe ndi opusa chifukwa machitidwe athu tikumachita mwazibwana. Mkhristu opusa ndi amene amangopanga zinthu osadziwa kuti akupanga chani, akupanga zimenezo chifukwa cha chani. Koma Mkhristu ochenjera ndi amene amaonetsetsa zimene akuchita, zimene akupanga kuti ndi zofanana ndi zimene Mulungu wakumwamba akunena. chifukwatu mawu a mulungu akunena kuti mulungu wakumwamba akufuna ife amene tasankha kumpembedza iye timpembedze mu mzimu ndi mchoonadi kupembedza mulungu mu mzimu ndi pamene kupembedza mulungu uli ndi mzimu woyera mkati mwako kupembedza mulungu mchoonadi ndi kupembedza mulungu malingana ndi zimene baibulo likunena ndithu ndi udindo wanu ndi udindo wanga kudziwerengera baibulo tokha ndi pemphero ndi pembedzero timve chomwe likunena Ndipo titsatire zimenezo. Ndipo mu tsiku la lero, Sunday, tsiku lathu lomaliza, timaphunzira za chenjezo limene Mulungu akupereka ku dziko lapansi, akupereka kwa ife Akhristu, kuti tikonzekere nthawi ya chisautso, yatsala pang'ono. Ndithu, munali ndi ine, Evangelist Theresa Mponda, kuchokera ku ITC Ministries. Ngati mungafune ena a mauthenga athu ndi maphunziro athu, mukhoza kupita pa website imene imaonekayo, komanso mukhoza kupita. pa channel chathu cha YouTube. Mulungu wakumwamba akudalitseni. Kumwamba ndi koona ndipo kumwamba kulipodi, musadzatsale. Heaven is real, don't miss it. Amen.